igbo adịghị abụọ ihe e ji mara igbo bụ ọnụ ugbu a ihe emebiene anyị erene ọnụ anyị ree omenala anyị anyị ejighị nke awụsa anyị ejighị nke igbo anyị ejighị nke yoruba anyị ejighị nke bekee ọ nke bekee fite fite fite onye mụọ nwa otu arọ ya dị ihe asụ bekee ị kpọrọ ya ji ya na-ajụ gịnị wụ ji ọ dịghị mma ị kpọrọ ya ede ya na-ajụ gịnị wụ ede ọ dịghị mma abịaji anyị tụfuo omenala anyị igbo nwere omenala dị iche iche anyị bụ ndị izuọgụ omenala anyị wụ ikeji anyị anaghị atụfu ya atụfu ọ dị mkpa ka obodo ọbụla na-eme omenala ha eme ihe nne na nna ha kụziere ha omenala ha na-eme mgbe ndị ọcha bịara ome mgbe ndị ọcha sị ha bịara mebiri anyị omenala kama ha sị ha bịara eme emekwa oge anyị bụkwanụ ụmụaka omenala emebighị ozi mgbe a na-akọ n'elu a na-akọ n'ala ya na-ewute m nna yo ma okorobịa ma nwata ma ụmụ nwaanyị ha na-asị this and that ọ bụrụ na ị na-asịrị ọ ma ihe ị sịrị ọ maha ugbu a chukwu a m na-akpọkwa ka m na-akpọ anwachi igbo ga-adị igbo ga-adịkwanụ onwe iberibe ahụ bekee butere anyị chineke ekwere ka anyị na-ebu ya anyị ga-anọ n'omenala anyị bekee nọ na nke ha ụmụ anyị ga-agụta akwụkwọ bekee gụta nke igbo onye ya agwa nwanne ya okwu ya were ọnụ igbo gwa ya a ga-agwakwa ndị bekee were ọnụ bekee gwa ha a gaa obodo na ha n'igbo were ọnụ bekee gwa ha ọ bụghị onye hụ nwanne ya achị fere fere onye hụ nwanne ya fere fere fere fere fere fere ndị awụsa anaghị asịrị ibe ha yoruba anaghị asịrị ibe ha enwere ndị rivers na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha but ọ bụrụ ndị igbo fere fere fere ị ma onye a na-asịrị ọ nụ ihe e kwuru ma ọ nụha chukwu ana m ayọ gị ka omenala igbo ụmụ ichie ụmụnna bụ ike na-akwado m kwadosie ike ka ihe igbo na-aga ọfụma ka esiri kwesịrị ugbu a ihe anyị nọwụ a gọchanụ ọjị ọwụwa ya n'ime ọwụwa ya achọrọ m ka igbo niile igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha igbo ka ọ na-aga n'ihu ma ndị n'ibe ha nọ ndị nọ n'ana bekee ndị nọ n'ala igbo ndị n'ibe ọbụla ha nọ na naijiria ka ha kwado omenala igbo achọkwanụ ka obodo ọzọ ghara iwere ọmarịcha igbo ome- omenala anyị ka omenala anyị na-aga n'ihu ana anyị zọdoro ụkwụ wụ ana igbo ihe anyị na-ekwu anyị na-ekwu na aha n'igbo ọmarịcha igbo bịa bịa taanụ ọjị ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taanụ ọjị ihe unu ga-akwado bụ omenala igbo mụ na onwe m kwadokwa nke omenala igbo na ọmarịcha igbo gaa n'ihu

ọjị anyị ga-ata ya na eke taa ya n'orie taa ya na afọ taa ya na nkwọ ahịa naanọ ubere anọ ọ bụ omenala igbo ugbu a kwana anyị wara ọjị m ga-akọrọ ụmụazị omenala ọjị ọjị nwere oke nwee nwunye nwee ada nwee diọkpara ọjị a gbakwara na anọ zuru ezu nke a bụ nne ọjị nke a bụ ada ya nke a bụ ọkpara ya nke a nna ya nne ọjị na-eme ọ bịa n'ukwu ya ya agba abụọ leruo anya ọ bịa n'ukwu ya agba abụọ ada abịa o jiri wụrụ nwaanyị ọ bịa n'ukwu ya agba abụọ nke na wụ ọkpara kwehere ọ kwụrụ mụmụrụrụ nke na bụ nna ịhụrụ e ogwu iri egwu ọ kwụrụ mụmụrụrụ na ọ ghọrọ na n'ihi ọ ka nna ha siri kụziri anyị ọkpara ọjị n'omenala Igbo

ezigbo ezi nọ n'ala Igbo ndị a m kpọkuru bịa taanụ ọjị o zuone ka m tinye n'ọnụ m

anyị gwara ndị mmadụ anyị gbuo ewu unu racha ọbara anyị nwe anụ nọnụ mma ndeewo